Sabata yapitayo naika ka hide my ID pa Facebook. Nde week iyi ku inbox kwa ine nde kunazaza achinyamata andifunsa mafunso ambiri. Koma funso limene linachuluka kumene koko ndi lakuti Morton Balaya kodi kubunyula ndi kwabwino kapena ndi koyipa? Mm, tiyankhe bwanji? okay sindingayankhe kuti e sindingayankhe kuti ayi koma tiyeni tikambirane ndikupaseni mbali zonse za nkhani imeneyi tiyeni tikambirane za kubunyula anthu anayamba kubunyula ndi kale kwambiri ngakhale kuti korani sinanenepo za kubunyula mu baibulo nkhani yobunyula ilimo anthu ena amakhulupirira kuti pa Matthews 5 paja amanena kuti ma lustful thoughts amatanthauza nkhani zake zimenezozo komanso ku genesis eh, genesis 25 eh, kuli nkhani ya mdala wina wake zina lake Onani kumeneko anampasa mkazi tamara koma iye uja mm, sankawazira ankawazira panja nde mulungu anakwiya naye ndikumpha nde anthu anaganiza zoti oh mwina kubunyula ndikoyipa mpaka na panopa mchizungu tikamanena kubunyula uh, dzina lina ndi chani ndi onanism limachokera pamenepopo chifukwa choti kamdala kameneko kanapanga zachamba pamaso pa mulungu nde tinene bwanji kubunyula mu history eh, kunatchulidwapo anthu akalekale mpaka na mbaibulo amapanga zimenezozo nthawi ya Kamuzu eh, zimenezizi zimachitikaso Mm. nthawi imeneyo anthu ama, amanena kuti ndi self abuse self abuse ati kuzi, kuzi, kuziwononga wekha Komano nyengo inasintha panopa palibe munthu amene amanena kuti masturbation ndi self abuse mm? azimayi amapanga ana amapanga akulu amapanga naonera kale documentary kena kake pakana anthu azaka 80 amene sexual health yawo ili bwino amapanga Okay. Kodi nanga masturbation amapanga bwanji? Anthu ena amapanga ndi manja, anthu ena amapanga ndi zidole, anthu ena ama- amapanga ndi mapilo, eh? anthu ena amangopanga ndi madzi nkungokhala mshawa muja, anthu ena amangoganiza pali njira zambirimbiri zimene anthu amapangira chani masturbation kapena kubunyula inuyo kaya mmapanga bwanji koma anyamata ambiri ndiye ndi zanja Mm. koma anyamata ambiri amapanga dzanja ena amayika sopo ena amayika oil azimayi ambiri ndi zala azimayi ambiri nde kwabwera ma sex toys ambirimbiri panopa nde izizi ndi za natural okay tiye tikambe za ma benefits tiyambe ndi ubwino wa masturbation munthu ukamapanga masturbation ubongo umakhetsa madzi ena ake otchedwa dopamine dopamine ndi ma rewards amapangitsa kuti munthu ukhale excited umve kukoma umakhala mood ina yake ndi zinthu zochepa kwambiri pa dziko panopa zimene zimakupangitsa kuti munthu ukhetse madzi amenewo otchedwa dopamine okay za dopamine tikambirananso komaliza chifukwa dopamine iyo akakhala kwambiri zinthu zimasokonekeraso number two kumabwera oxytocin madzi ena ake ndi chani ndi ma endorphins kuti amachepesa kuwawa amachepesa stress ama amakupasa tulo mm, nde anthu ena akakhala kuti saku- sakugona mm, zinthu zasokonekera chani ali stressed assignment sikuyenda besa kuyankha foni mm, ndalama sizinalowe eh, basi transaction id sinafike nkungoigwira pa khosi just masturbate eh? you, you, you can feel better instantly nde masturbation can be a stress reliever chifukwa choti amapanga produce chani ma feel good hormones tiyike apo munthu amene amapanga masturbation sangatenge matenda unless mukuyuza zidole zimodzi makamaka asikana if you share toys mwina mutha kugawana matenda koma mukakhala kuti simukupanga share ma toys iweyo monga mnyamata ngati kumalawiko hiv ndi yambiri yet uli ku college uli ku secondary as long as you masturbate suka- sukapeza mzimayi sukapanga chigololo you are assured 100 percent kuti iweyo sutenga chani sutenga matenda nde it can spare you from the scourge of stis Mm, itha kukutezani i- itha kukutetezani inuyo kuti musatenge matenda tiyike apo masturbation imakupangisa kuti munthu upange explore sexuality yako kodi iweyo umamva kukoma patipo Mm, u- uzigwire patipo kuti iweyo umve kukoma nde umaziwa thupi lako kuti ineyo ndifikepo ndikuyena ndi ndipange chonchi chimenechijachi utha kuchitenga ndikukamuuza wachikondi wako mm? ikafikano nthawi ya sex ya ndi munthu wina utha kumuwuza kuti aise ine kukhala ngati ndimamva bwino koma ukamayankhula chakuti ndikamamva zakuti ndikamaona chakuti mm? undipange chonchi okay so it can allow you to explore yourself your sexuality mm? okay number one komanso anthu ena amapanga manyazi ndi sex eh? koma ukaseka chiseko chija paja ulimo wekha you can be confident ndeko anthu amene ali shy anthu amene sali sali open kwambiri masturbation can help you to explore your sexuality in, in confidence palibe munthu wina akukupanga judge it's just you and you alone nde kaikenso apo kameneko ena amati ukabunyula mm, ena amati ukabunyula umachotsa zinthu zoyipa mthupi zimene zimachepetsa tsoka lopeza khansa ija imakhala yachani ya ma prostate prostate ndi khansa ina yake ya ku site ku mm, ina yake yonyasa ukapeza khansa imene amwene zakudzada mm, i think uh, uh, uh, uh, bwana wina wake aku, aku america lloyd austin ni khansa imene ikangobwera yabwera anyamata ambiri uh, amene tili moyo panopa tiyipeza khansa imene ndiye kuti uh, kuli ka research kenakake konena kuti anthu amene amabunyula khansa imene imatha kuwaphonya of course research imene si conclusive komanso research imene imanena kuti uh, sikubunyula kokha uzingokhala kuti ukutani ukuwazira at least 20 times a month ndiye kuti uli bo okay nde tiyikenso apo advantage ina ndi yakuti umapanga boost sexual function amati if you don't use it you lose it kwa azimayi oti munthu sakupanga chigololo ukakhala kuti iweyo sukupanga masturbation your vagina dies basi mm? if you don't use it you lose it kwa anyamata chimodzimodzi eh? thupi limaona ngati kuti basi iweyo wa- wakalamba koma ukamapanga masturbation ubongo uma- umamva kuti oh adawa akufunabe akhale ndi moyo mm? basi you still maintain sexual function vaginal elasticity eh? vaginal chilichonse chimakhala mmalo mwake chifukwa choti chikugwirabe ntchito nde once in a while it's advisable kuti munthu uzitani uyipange stimulate eh, eh, your, your, your sexual organ kaya ndi ndi mbolo kaya ndi vagina okay okay number two akuti imapanga boost immune system masturbation can also boost your mood mm, mood yako imasintha then ndingopanga summarize msanga msanga eh, kunena kuti masturbation mm, it can relieve stress it can improve mood it can improve sleep it can improve sexual function it can improve the immunity it can improve everything just goes up you know it's good for you okay takamba za ubwino wa masturbation nde tiyeni tikambe za kuyipa kwa masturbation kubunyula ndikoyipa chotani tiyeni tiyambe number one tanena kuti ngati inuyo ndinu aku tchalitchi ngati inuyo ndinu asilamu masturbation imabwera ndi guilt okay ndi tchimo ndiye ukapanga masturbation ena amafila guilty chimenecho ndi choyamba okay so it comes with guilt umafila china chake kuti iyi ndalakwa eh? ukamaliza paja iyi ndapanga chani abale mm? iyi yesu amaletsa iyi ndikapsya okay so chimenecho ndi choyamba number two it's time consuming kwa anthu ena okay anthu ena basi chimene amaganiza ndi chani masturbation anthu ena mpaka kumapanga withdraw from society eh? kubunyula daily kubunyula ka 5 pa tsiku kuntchito kuchimbudzi kubunyula mm, ku sukulu ndiye kuti apeze kamwayi koti mmesha akangochoka atani ayigwire pa khosi eh, chimene chocho chimachi kuliso term ina ake timati hypersexuality yoti basi iweyo chimene umaganiza pa dziko panopa mmutumu umasintha umangofuna ubunyule umangofuna ubunyule compulsive masturbation chimaononga nthawi koda kuti bwanji galuwe choyipa chachiwiri chakubunyula ndi choti zitha kukuonongerani relationship yanu ndi okondedwa anu okay? iweyo munthu ukazolowera pawekha mm, kuti iweyo umazisangalasa wekha umazikwanisa wekha kuti ukhale ndi mamuna kuti ukhale ndi mkazi zimatha kuvuta nthawi zina ukakhala kuti walowerera kwambiri okay umapezeka kuti ikabwera nthawi ya sex yeniyeni eh, iweyo sukukwaniritsidwa okay zimatha kupezeka kuti ma- wachikondi wanu wangochokapo inuyo mwapanga chani mwapanga kale panokha wachikondi wanu uja kubwera inuyo kukanika okay nde zitha kukuonongerani relationship ndi wachikondi wanu chifukwa choti izizi ndi zapanokha zimafunika masturbation uzipanga munthu uli single ukakhala kuti uli ndi uh, mamuna kapena mkazi ukamapanga masturbation uzipanga mwa mapulani chifukwa zitha kuononga chani relationship yanuyo kodi inuyo mukamabunyula mumapanga tekniki yanji pali matekniki ena atha kukupasani chani chilema mm. very aggressive kuyigwira pa khosi and you kupanga masturbation opanda oil kuyuza zi- zi- zi- zi- zima- zima fruits zina zake anthu mpakana kulowesa nanazi kulowesa khna- nkhaka kulowesa chani zimene zozo zitha kukupezeserani mavuto nde kuli masturbation ina yake for example amunafe ukama- ukamaigwira mbolo ija kuyifinya pang'onopang'ono mkati muja mumakhala ngati chikhadabo. Ukamadzafika zaka 30, eh, itha ku- itha kukhala kuti mbolo ija yawonongeka basi nde ndi zovuta kupanga reverse. Ngati mukufuna muzipanga masturbation, pezani ka fleshlight kena kake koti kali soft, ikani oil wabwino komanso muziyuza ma technique ena ake oti muzingopanga stimulate osati chani kuyigwira pakhosi mpakana kuwononga. So sexual injury is very possible. kuti nanje achinyamata ane kupanga zija zoti basi kugwira basi kuifinya simuchedwa Mukama- mukamadzafika 27 yayamba kale kukhala weak mukamadzafika 35 ndekuti basi scar tissue yapanga uh, dominate mu mu penis mwanumo ndekuti magazi azivutika kuyenda kuyizusa kuyikhali- ku- kukhala yodzuka nthawi yayitali zizikuvutani nde yambani panopa kusintha Eh, ngati mukufuna mzipanga masturbate make it softer make it about stimulation osati ah, no the risk ya injury ili high makamakanso kwa asikana amene a- a- amayenera kupanga tchani penetrative masturbation ndikumalowetsa zinthu kumeneko yeah, mpakana zimabotolo eh. AI. So uh, take, take care. Okay. Kuipa kwina kwa kubunyula nde ndi sexual dysfunction. iweyo pawekha umabunyula bwinobwino koma kungofika mkazi kukanika kudzuka basi iweyo wawonongeka mutu umwe wayiwononga sexuality yako pali anthu ena ake kuti basi iwo chimene amafuna ndi kubunyula akabwera mkazi kukanika olo kudzuka okay ndi imeneyonso disadvantage ina advantage inanso ndi yoti chani ndanena kale kuti imaononga nthawi advantage ina Pamenepapa ndipamene tikufuna tikhalitsepo komanso tikumbukire ndanena dopamine uja kodi inuyo mukamabunyula anyamata ambiri amaonera chani porno uku porno uku kuyigwira pakhosi ukangoyamba chonchi ubongo wako umasuntha umawonongeka okay ndichimene chimapanga lead to porn induced uh, uh, erectile dysfunction basi iweyo umafuna uone pono kuti umve kusintha umafuna uone pono kuti u- umve kutani stimulation ndiye olo pabwere mkazi mkazi uja sangapikisane ndi pono ndi zimene zimachitika kuti anyamata ena ake basi you lose fun- functionality chifukwa choti wazolowera porno and your, your body yawonongeka ndi s- overstimulation kuchokera ku porno nde mnyamata amene angandifunse kuti masturbation ndi yabwino kapena ayi nditha kuyankha kuti okay ndi yabwino koma as long as ukupanga masturbation opanda kuonera porno ukangomaonera porno basi umaononga ubono ubongo through overstimulation kumabwera dopamine wambiri ndi dopamine uja amabwera daily dopamine amabwera daily ukamaonera pono ndiye kuti basi kuti ukhale wosangalala kuposa pamene ulipo uyenera ukhale ndi dopamine wambiri kuposa pamenepopo nothing pa dziko panopa amapereka dopamine wambiri kuposa chani pono ndiye achinyamata muli kunjaku kubunyula is very healthy kubunyula is normal komano ukapanga mix ndi pono iweyo basi uli pa uli, uli on a journey kupita ku chionongeko chifukwa choti result yake ndi chani iweyo basi ukaona mkazi mkazi umamuonera apa eh? number 2 mkazi uja akabwera sungapange perform eh? number 3 mapeto ake upezana nazo chani porn induced erectile dysfunction masturbation imafunika to be used in moderation okay uli ku school uli ku boarding ukuopa matenda okay maybe once a week mm. kupanga masturbate bwino bwino ndi oil or chidole china yake chif- timati fleshlight eh? kaya ndiwe mzimayi chimozimozi to relieve stress basi osamaganiza zambiri in fact osamaganiza za porno kungoganiza za eh, chi lecture chinake cha dzimatako za bo- za ball basi use your own imagination osama use visual stimulation yakunja or pakana ukaone ku- kupita kumtsinje zimayi akusamba upite kumene koko yeah Mm. use your brain to create scenario ukamapanga masturbate that way It's very healthy. It will do you good. It will protect you. It will boost your immune system, sexuality, improve sleep. Koma mukangopanga mix ndi porn, you are on the way kupita kuchiwonongeko. Ndisanamalize video iyi nipange dispel tima myths tina. Anthu ena amaona ngati kuti munthu wobunyula amachepa mphamvu. Nchifukwa chake anthu akamapita ku kampu kumpira amati chani? Amati usabunyule olo usakagone kunyumba eh, olo usakhuze mkazi. koma actually amati adrenaline research imene anapanga eh, kuti munthu ukafuna ukanyamula ma weight mm, ukabunyula iweyo adrenaline amapanga shoot mm, visual thupi limakhala ina ake nde ka tima myths tina tobunyula chimene toto ena amati so kubunyula kumaononga maso zonama palibe umboni wonena kuti chani munthu wobunyula uh, maso amafa mm. kuli anthu amabunyula kunja kuno amwene maso be kumakhala chani 2020 vision eh? ife apo mm, mm, mm, mm. eh? palibe effect imeneyo eh? anthu amanena kuti adrenalin amasika zonama ma myths ambiri a- a- masturbation ndi onama chimene chi- chi- chingachoke ku, mas- ku, ku masturbation choyipa ndi choti mutha kuononga ubongo wanuwo ngati mugwiritsa ntchito porno mutha kuononga ubongo wanuwo ngati mukupanga masturbation iyo kuti mupange compensate stress ina yake kuti mutha kuononga ubongo wanuwo ngati mukupanga izizi compulsively eh, kuti basi pakana moyo wanu wonse kumakhala kuti based around masturbation chilichonse chimene mukupanga chi- chi- chizipita ku masturbation Ah. otherwise masturbation is healthy ndi za normal bwinobwino ndi za is healthy zikuthandizani thupi lanu kukhala labwino koma avoid kumapanga ndi porno avoid kumapanga ndi zima zinthu zo- zi- zi- zi- zi- zi- zidole zoopsa avoid kumamenya dry run mm. avoid kumapanga aggressively avoid kumapanga com, com, compulsively avoid kumapanga zinthu izizi zoti zikupitiseni kuchiwonongeko number one stay away from porn number two lubricate it